eke nwaanyị bụ iwelu mgbago mana isi na mgbada adọzi mma ị ga-enye nye ka njide maka mgbada kacha ụkọ okwu eziokwu Ndị na-agba na ama agbakọ nwunye biko. Biko eji nye kwụsị n'elu. Pete Edochie mmiri bagada ndị igbo ji eji ibe Pete Edochie anọ nne n'anya i were akara bido na mbụ n'aka akara na-atụle na-amụrụ onwe m amụ ịmụ ibe ji amụrụ amụ ndị nna m ochie igbo nwụrụ anwụ na ọgbanwe egbuwe nne m iji si m kụwa igbo odogwu aka ise anya anya m ndị igbo ji eme ọnụ onye ọnụ na-amasite n'okwu na ọgbọ maka ọkụ nwa m na-ekwu ife igbo ji awa ọjị siri ike gboo igbo be anyị chewuzie na o nwere ụgama ndị Igbo be anyị nwa ndị Igbo ọgbọ ji awa nkụ siri ike n'ọfịa odogwu ekenekwe m otu nke ọ ya-eme gị ja ka ime ọdachi ekwe wunye o tukwulu ana ka o mee gị ife ka idide rikwe ya n'ọhụ otu ka o buru ya egbe ka ọ gba gị ka ọ pụ na ya ka o gbuo onye mere ya ekenekwe m ndị aka odogwu ka mụ nwa jegodi na be Pete Edochie ka mụ nwa ka ọ gagodo ugbo bịa Pete Edochie ụkwụ i jiri wee bịa Lagos n'eziokwu nke i ya-eji naa ya-aka mma maka ụwa dị si na igbo ya nwụ mana ọba mazi mana ọba mazi na o nwere ndị be anyị ejiri egbe gbawe n'oge agha na agbagburu ụwọ dị n'oge ọcha gbawe ụwọ dị na mmiri ụwa dị ewere awụ nke na Pete Edochie mgbamgba dike ife ọ bụna amalị gị na aka chukwu dị n'ime ya mana ife ọjọọ ama emelụ gị wụ odogwu maka na igbo ọhụụ dị n'aka kwadube nke ka igbo ji abala agụ mba Pete Edochie abụrụ m okwu i bido n'izizi kwue si na onye echichi onye Anambra chi echichi ọma ọnụ na mba ma ọ nara uwu na ọwọba gị ike n'aba na ọdịlọ na ọgwọ ndị be anyị. Ọgwụ ọgwụ nwa gị bụ iyi ọfọ tiba na ọfa na-eburu dike n'ite Pete Edochie odogwu ife ama emerụrụ gị ọ kwa gị biriri kwuo okwu igbo wee marụ na e ji igbo actịa film ọ tọgbuo onwe ya na ụtọ ụwa ezu oke gụzie agụgụ akwụkwọ Ị ma ife Chukwu ji me Uwaezuoke agụghị akwụkwọ ọ bụrụ na o mere Uwaezuoke ọ gụọ akwụkwọ Uwaezuoke asụ n'oyibo jewelụ mana o mere ya agụghị akwụkwọ aja wa tutu oyibo Igbo ụgwọ n'ime ya

Ifeanyị Ụba
mgbọrọgwụ n'ike iyi ji ejide ife ma ọ bụkwa na nnọcha ma na-ekwughị ya iyi ndị be anyị ji gbawa akwụkwọ gboo gboo gba m wee jidesie m ike mana ị ma na onye ọbụla iyi ji eji ọnwụ ya dị na nso mana ana m agbara iyi ọsọ m sị ka m kwukwa eziokwu Igbo be anyị nwe Anambra akwekwana gị iwe ọnọdụ obi maka obi nwere ebe ọ ga-adịrị n'obi mama nzu n'obi mana obi dịrị ebe ọ dịghị ka ọ dịrị n'obi ma nzu ike nga na-ejidosie ya ike odogwu ndị dị na-ekwu odogwu na-adị eziokwu mebere obodo ife ọma ife ọma ị na-emere obodo n'ọkwa Chukwu ya-akwụ ụgwọ ya maka na o nwere ndị emere ọgọ fa buru ya wee nakwa n'ime ọfịa mana onye mere ọgọ nakwa ime ọfịa onye ahụ n'ịma na ọ nọ ụlọ ka anụ bi n'ọfịa ọkwa eziokwu mana onye i mere ọgọ o mecha cheta gị iwe odogwu ike nka gị iwe odogwu ga-awarịrị ya n'aba maka na nwata etoo ka odogwu si eto eziokwu ọzọdọ aka odogwu odogwu n'iru n'oke mmiri na ala igbo gburugburu ọkwa eziokwu afọ igbo ejeghị anwụ onye sibere akụkụ ahụ ọsụba n'ọkụ eziokwu ọkwa ngị

ndị oge ịchịkọ ya maka na m ekwuzi a na-atakwiri mụ na ntị m chịkọ onye wa okwu mana Ifeanyị na-aba mba m chịkọ onye wa okwu ọ malọzi n'ife niile igbo ji eke ike na ya zukọ n'ọnụ ọ malọzi n'ife niile igbo ji eji ife na abịa zukọ n'ọnụ mana ọ malọzi na Pete Edochie na ndị ichie ya niile ọ na-awala ọjị soro ya were bịa ma ọ malọzikwa na ọdadị dị nwa ọ na-anụ ọnụ ya na ndị na-awala ọjị so wee bịa ma ọ malọzikwa na Uwaezuoke na ndị ọ na-awala ọjị so wee bịa ọ malọzikwa na ndị mmụọ ozi nọ n'eluigwe na-akụrụ Capital aka na fa soro ya wee bịa nyawa ibe wee sị m ka m mechie ọnụ m m mechizie ọnụ m iwe dị n'ifeanyị n'aka maka na ọkwa mụ ọkwa mụ Ifeanyị Ụba na-ele anya were tiketi gbarụ m were ego tijie m na akpa m sị m nataba eziokwu ka i jebe na anambara n'afọ igbo ejeghị anwụ kama afọ igbo ji anwụ eziokwu ka anyị anwawa ifeanyị ụba ka o richa ego jere ụtụta na igbo ya ha nwụ ma nwere ndị gụtara akwụkwọ na be anyị ma ọ bụ enweghị ọrụ ma nwere ndị gụtara akwụkwọ na be anyị jiri ọkada akpagharị mụ na ata ka ekwu onye anwụ ibe ka ya manya aka na-akpa wepụta ego ka eme odogwu na igbo nine ifeanyị ụba nke anyị dobere anyị gị ndụ detara anyị nka ife mee gị n'ike ya mekwe chi nwe ma ọ na-emerọ gị odogwu abịa odogwu igbo ji aba mba ọ na-emerọ gị ị wụ odogwu chukwu anọdo gị ị wụ odogwu nwoke tete mana m wee kwute na pete edochie ka mgbe atụ inu maka a na-atụzi m mbọ ụfọdụ na-agbazi m ụkwụ ụfọdụ na-atazi m alụ ụfọdụ na-abịa na ntị na-ekwu okwu mana amarazi na ị wụ odogwu ka nke odogwu mbamba dike ọrụta dike bamba mgbawa dike ọnata dike ndị anyị ga-eji ga nọ nko chi ama wee jie chi ama wee jie chi ama wee jie mbamba dike na china alụzi m jiri ji ibe gị bịa na china abịagide dọla ike kwu ọkwa mmụ ọkwa mmụ ọkwa nụ mgbe o tinyere nkume dike ọkwa mmụ na-ekwu maka nkwụwa okwu anambala kwụbara m aka mana o nwere iyi ṅụrụ aṅụ ọ na-awụkwa ifeanyị ụba abụ akpọkuo soja ka unu m anya jeenụ gwara m ifeanyị ụba zienụnụ nya wụ odogwu ọ sị tinye ụgbọtọ ọ bụ na ọ bụrụ ọkpọ ka ọ kụọ m ọ kụọ ana na ada akụrụ ana ọkpọ tinye ụgbọtọ ọ bụ na ọ bụ nile aka ntị ka ọ maa m ọ maa ọ maa ana na ada amala ana ọla tinye ụgbọtọ ọ bụ na ọ chọrọ ka ọ baara m mba ọ baara ana mba na ada abara ana mba ma nwere okwu m gwara nya wụ odogwu ya jide ka o ji jidesie ya ike maka emekọrịta na o nwere ọfọ na-echie na ọfọ ahụ ga-abịarịrị ya n'aka ekwute ya ma o mee ma odogwu odogwu aba na-aṅụ m iyi ụmụ igbo be anyị kedu ka ọ ga-awụ ị si mụta nwa ị bịa zụọ nwa gị n'oyibo ọ sụọ igbo ị baara ya mba ọ sụọ igbo ị kee ya ọkpọ ọ sụọ igbo ị gbaa ya ụkwụ ị makwa na ọ nwere mgbe ọ na-awa okenye ga-abụ izi ebi n'ilu hụ na mgbe ire ji atụ ilu ibe aja nwa okenye dị ekwu okwu na igbo pete edochie ọ kọwalụ gị okwu na ba na-atụ inu igbo ja-atụ inu ka ezonahụ nwaanyị ka nwaanyị hapụ ịnụ nya wụ ife ka ezonahụ ụmụazị ka ụmụazị hapụ ịnụ nya wụ ife nya ka eji atụ inu maka inu ndị igbo adobere edobe n'ọdịrị okenye dịrị ndị karụ nka pete edochie ebubedike pete edochie Mkpaghachi edochie ị je-anọ one hundred and thirty years na-akpagharị ọ baara gị mba ya baala onwe ya ọ gbajie ekuku gbajiere onwe ya maka omenala Igbo ama-anwụ Igbo niile bịara ije tukanụ nye Pete Edochie ọtọ bịazitere ike nke odogwu mmanụ ọka ihe ekele na wọfọ ọnụ nne gị dị ekelekele na mụ na ụwa dị ọka anyị nọ n'ọgbọ akara aka na akata ike nke odogwu egbune na odogwu ihe igburu mmadụ egbune ike nke odogwu mgbe ọ dọkere chi anụ m ọkụ ka nnakpa emu mgbe ọ ruere chi ka ịga ọhụ ike kenere m Ifeanyị Ụba kenere m Pete Edochie kenere m ndị niile ya kiri chi m were Igbo dị n'ime ya ya bụ ụba ya dịkwa n'ime ya ndị ọgọ dịkwa n'ime ndị marụ na igbo dị mma ndị kwuru na igbo ya ha nwụ ndị kwuru ka na igbo ya nwụ kama fim ama ndị ṅụrụ iyi n'akụkụ eji sibere igbo ya ha nwụ dike nekwere uwe ma kenekwalụ m Ifeanyị Ụba ike ụba nga dịka Ifeanyị Ụba